panopa paja timati madzulo tikamba za katekisimu eti nde katekisimu imeneyo tikamba za mutu wina wake umene anandipempha kuti tikambeko pa mutu umenewu And the title is Salvation.
mutu umenewu ndi wa chipulumutso kodi timachimvetsa chipulumutso chathu timachimvetsetsa asakambe tikuchidziwa kale veti veti basi tisiye nkhani imeneyi akambe okay ask them you already know about our salvation so why should Rob be talking about it and say no no no let him talk something about salvation yes okay.
you know on sunday during the creed we say that jesus came down to earth for our salvation Paja la Mulungu tikamanena ndimvera, mukumbuke ndimvera eti? Pena pake timati anatsika kumwamba kudzatipulumutsa, timatero eti? Eh.
So, what does this mean? Jesus came for our salvation. Ndiye timanena chani, timatanthauza chani tikamati anachoka kumwamba kutsika kumwamba kubwera kudzatipulumutsa pansi pano?
Let me give you an example of salvation. ndiye ndikupatseni kaye chi- chitsanzo cha chipulumutso We all know Lake Malawi.
tinamvapo kuno kwathu kuti ni nyanja ikulu lake malawi si choncho Imagine you are in a boat ndiye tiyerekeze kuti inu mwapita nawo ku nyanja kuja ndakukwezani mu bwato muli mbwato pakati pa nyanja And you are on Lake Malawi in the boat. nde muli pa nyanja paja mukuyenda ndithu m'bwato lija And then a big storm comes, nde nkubwera mafunde ambiri
and everyone in the boat is thrown into the lake. nde nkupezeka kuti kaboti kaja nkutembenuzika nonse amene ali m'boti muja ndiku kuponyedwera m'madzi And imagine you don't know how to swim very well. nde ngati mmene tili anthu akuno kumtunda sitidziwa kusambira kwambiri ndiye mwakubuduka muli mnyanja pakati pa nyanja So you are struggling trying to stay on top of the water. nde muyesetsa kuti musamire ndithu kumayesera kuti mu basi mungamire m'madzi So you start crying out, Help, help! ndiye popeza mwadziwa kuti sinditha kusambira muyamba kukuwa kuti mwina amene amadziwa kusambira abwere adzakupulumutseni mungokuwa pamene paja You think you are going to drown. chifukwa mukuopa kuti apa ndiye ndimira basi And then another boat comes along, ndiye koma kenaka mwamwayi nkupeza kuti bwato lina labwera and a man in the boat reaches down to get you. nde munthu uja mboti wina uja ndikutulutsa mkono tabwera tandigwire tandigwire afuna akutulutseni m'madzi muja And you grab the man's hand nde inu nkugwira dzanja la munthu ujayo and he pulls you out of the water nde nkukukokani mchoka m'madzi muja back into the boat. nkukulowetsani mu bwato lakelo Ah, you are saved. pamenepo mukhoza kuti eh ndapulumuka si choncho Would you be happy?
enanu mnapanga choncho mukhala ngati muli mmadzi kumeneko Yes.
nkhani chabe eti koma Yes.
funso mukhoza kukhala okondwa kwambiri kuti mnali mmalo ngati amenewo ndiye mwapulumutsika mmalo mwa mnyanja si choncho mwayi wanga kuti matero eti nkanafa pano There is a story like that in the gospel. ndiye mmalemba oyera muli nkhani inakenso yokhalakhala pang'ono ngati imeneyi
There is a widow and her only son dies. panali mayi winakenso amene mwamuna wake anali atamwalira nde mayi uja anali ndi mwana wake mmodzi mwanayo wamwamuna nde mwanayo nkumwalira It is her only son, and she is a widow.
mayiyo alibe mnzake wa banja ali ndi mwana mmodzi wamwamuna mwanayo wamwalira nkhani yovuta kwambiri eti She is desperate. How now will she provide for herself? mayi uja amadalira kuti mwina mwanayo akhoza ndigwira mkono koma mwana uja nayenso wapita ndiye mayi uja amati tsono ndikhala bwanji So the funeral possess- procession is going towards the grave. ndiye kenaka maliro aja anyamula akupita kukayika kumapita kumanda tsopano akuyenda ndi maliro aja and Jesus is passing by, nde ambuye yesu anakumana nawo malirowo amayenda ambuye yesu nkumana nawo anthu aja ali pa maliro and he asks the people, What is happening? nde anafunsa ambuye yesu kuti chikuchitika nchani So they tell him, This widow's only son has died.
nde anamuwuza ambuye yesu kuti "Ah, mayiyu mwana wake yekhayo amene anali naye wamwamuna wamwalira So Jesus feels pity for the widow. nde akuti yesu anachita chisoni kwabasi ndi mayi uja anamuchitira chisoni So he goes over where the child, the boy, is laid out. nde anapita ndithu kukapeza pa chitanda pamene ananyamula mnyamata uja chifukwa kwa anzathu sayika mbokosi amayika pa ujeni eti anapita pamene uja kukampeza mwa- maliro aja amene atamugoneka pamene paja And he tells this the son to get up, nde anamuyankhula mnyamata omwalira uja kuti mnyamata dzuka uyende and the son gets up, nde mnyamata uja anadzuka kukhala moyo and Jesus gives the son back to the mother. nde yesu anamtenga mnyamata uja kumpereka kwa amayi ake amayi mwana wanu nayu How do you think the mother felt?
tangoganizani mayiyo chinamuchitikira anamva bwanji pamenepo She was very, very happy. anakondwatu kwambiri eti
Jesus brought salvation to her.
mayiyu chimene chinamuchitikira pamenepapa ambuye yesu anabweretsa chipulumutso kwa mayiyu anamupulumutsa She did not know what to do. mayi uja analibe choti agwira chani ayi She was feeling a terrible suffering. anali ndithu osweka mtima mayi ameneyo And Jesus came and brought salvation. koma ambuye yesu anabwera nkumpulumutsa mayiyo He brought her son back to life. anabweretsa mayi uja nkumpatsa mwana wake yekhayo mwamuna anamwalirayo That is what it means that Jesus came on earth to bring salvation. nde nkhani ziwiri zimene akupatsanizi ndikukhulupirira kuti zikhoza kupatsani chithunzithunzi kuti tikamati ambuye yesu anabwera pansi pano dzatipulumutsa nkhani yakuti kupulumutsa imatanthauza chani Another day Jesus was walking along. ndikupatseni nkhani ina ambuye yesu amayenda tsiku lina And a blind man cried out, Jesus, Jesus, help me. nde panali bambo inayake wakhungu anamuwuza ambuye yesu kuti ambuye yesu ambuye yesu ndithandizeni And all of the people were telling him to be quiet, not to disturb Jesus. nde anthu amene anali naye yesu uja amamuwuza eyi ukusokosa ambuye ali pa bizi ali kusokosa kumakhala ngati kumufuna kumtseka pakamwa But Jesus went over to him ndiye yesu anapita kwa nya- m'bambo ujayo and he said, What do you want me to do for you? nde anamufunsa kuti ndikuchitire chiyani And he said, Jesus, let me see. ndiye anati mundipatsenso kuona kwanga And Jesus gave him back his sight. ndiye munthu uja ambuye yesu anampatsa kuthekera kuti athe kuonanso Jesus brought salvation to the blind man. apanso tikhoza kuti ambuye yesu anabweretsa chipulumutso kwa munthu ujayo Another time he went to the house of Martha and Mary. pali nkhani inanso mukudziwa ya marita ndi mariya eh? ya ambuye yesu anapita kukachezako ambuye yesu And a member of their family, Lazarus, had died.
nkuti mchimwene wawo lazaro anali atamwalira And they were suffering. nde iwo aja anali ndithu pa siwa amalira maliro And Jesus came and saw them suffering. koma yesu atabwera kudzacheza anaona ndithu anthu awa ndi osweka mitima So Lazarus was already in the tomb dead. nthawi imeneyo nkuti lazaro atakamuyika kale kumanda And Jesus told him to come out of the tomb. ambuye yesu anapita kumanda kuja ndikumuwuza kuti lazaro tuluka m'mandamo And he rose up and came out. nde anadzuka ndikutuluka m'mandamo
So Jesus brought salvation. apanso ndekuti ambuye yesu anabweretsa chipulumutso ku banja lija So do we understand what it means that Jesus brought salvation?
apapa mukumvetsetsa tikamati ambuye yesu kubweretsa chipulumutso mukumvetsetsa chipulumutso There are so many episodes, so many things in the gospel which shows us Jesus bringing salvation. muli nkhani zambiri zedi m'malemba oyera zimene zimamuonetsa ambuye yesu akubweretsa chipulumutso kwa anthu osiyanasiyana m'mavuto awo osiyanasiyana He brings salvation to those who are sick, ambuye yesu anapulumutsa anthu amene amadwala to those who are blind, anabweretsa chipulumutso kwa anthu amene anali akhungu to those who have lost a family member, kwa iwo amene anali ataferedwa To those who are being accused by other people, kwa iwo amene amayimbidwa mlandu ndi anthu ena he brings salvation. ambuye yesu amapulumutsa onsewo Why does Jesus do that? ndi chifukwa chiyani ambuye yesu akupezeka kuti m'malemba oyera akuoneka kuti akupulumutsa uyu kupulumutsa akupulumutsa anthu Why does Jesus bring salvation? nchifukwa chiyani ambuye yesu akubweretsa chipulumutso Because he is love. chifukwa choti iyeyo ndi chikondi He loves us. amatikonda And whenever he sees us suffering, nde nthawi zonse akamationa tikuvutika he wants to bring us iye salvation. amafuna kuti atipulumutse He wants to lift us up out of our troubles. amafuna kuti atitulutse m'mavuto athuwo Just like when you were in the lake and somebody saw you suffering, and, chimodzimodzi nkhani ya munthu uja timanena kuti anali mnyanja amafuna kumira nde wina ndikubwera kudzamupulumutsa and lifted you out of the lake, anagwira mkono wake nkumutulutsa mnyanja muja lifted you out of your suffering. ndekuti ali ngati munthu wachotsedwa m'mavuto ake In the same way, Jesus came to bring salvation. chimodzimodzi mmene ambuye yesu anabwera kudzabweretsa chipulumutso ngati bambo uja amene apulumutsa anthu mu nyanja muja to lift us out of our troubles, Choncho chipulumutso, kapena kutipulumutsa ndi kutitulutsa m'mavuto athu osiyanasiyana, our difficulties, zinthu zimene ife zimatipingapinga m'moyo wathu, our problems.
tili ndi mavuto osiyanasiyana.
When that person, when you were in the lake and you were drowning, could you save yourself? Kodi nkhani ija timakamba poyamba ya munthu amene anali mnyanja, inuyo muli mnyanja, simudziwa kusambira, nde boti lagudubuzika muli mnyanja. Kunali kotheka kudzipulumutsa popanda kubwera munthu ujayi?
No, you couldn't. Ungadzipulumutse munthu uli pakati pa nyanja sudziwa kusambira? Someone else had to come and save you. Zinadalira wina ake kubwera ndikudzakupulumutsa pamenepopo. It is the same when we feel we are very weighed down with problems. ndiye ndi chimodzimodzi mmene zimachitikira tikakhala kuti ifeyo tafika ponena kuti nzeru zathu zatheratu vuto limene tili nalo latikulira kwambiri sitingathe kuchitapo kanthu tokha Maybe it's a financial problem. mwina kapena ndi vuto la ndalama Maybe it's a sickness. mwina kapena ndi matenda Maybe it's a problem in the family. mwina kapena vuto la pabanja and you feel no one can help me. mu nthawi ngati imene umanena kuti apa palibe wina amene ndingamuuze kuti akhoza kundithandiza ndingokhala nalo vuto langa ndekha ndekha You are sick and you go to the doctor, but the doctor can't do anything for you. kapena ukudwala kupita kwa dokotala wa matenda sakuapeza kupita chipatala ichi matenda sakuapeza You need money to pay the fees for the children's education. kapena mwina mukusoweka ndalama zoti mulipire school fees ya mwana amthamangitsa ku sukulu koma ndalamayo palibe But there is no one who is going to give you any money. palibenso amene mukumganiza kuti mukhoza kupita kwa uja akakupatse ndalama yoti mulipire fees ya mwanayo So we ask Jesus to help us. mumavuto ngati onsewo munthu wofunika kumpempha nde ndi yesu kuti atipulumutse Just like the blind man asked Jesus, Give me sight. ngati munthu uja wosaona uja anapempha yesuyo kuti ndipatseni kuona kwanga So we ask Jesus, Help us. nde nafenso tikuyenera kumamufunsa yesu kuti atipulumutse atithandize Take me out of my troubles. ine ndi ndi vuto ili ine munditulutse mu vuto limene Take lili. me out of our pro- my problems. mundichotse ndithu pa mavuto awawa
When Jesus does that, that is salvation. ndiye ambuye yesu tikamulola tikampempha ndiye Yes. akatitulutsa pamenepopo watipulumutsa zimene anabwererazo nzimenezozo However, komabe we know that sometimes when we ask Jesus to save us, koma tikudziwabe kuti nthawi zina mwina tikamufunsa ambuye yesu kuti atipulumutse our problem remains. pamapezeka kuti vuto limene tampempha mulungu kuti alichotsere lidakalipo koma tinapempha tinapemphera ndithu We are still there asking for Jesus to help, ndiye timapitizabe kumapemphabe kuti atipulumutse but it seems as if God is not listening to us. koma timaona ngati kuti mulungu sakutimvera
Does that sometimes happen? zinayamba zakuchitikiramponi inuyo muli ndi vuto nkupemphera kwa mulungu koma vuto osachoka olo zinayamba zakuonekeramponi ndiye mumati "Ah, mulungu sakumva timatero Timatani kodi zikafika pamenepo? Kumangosokonekera? Kungosiya kupempherako? No, we stop praying when it comes to that point. Okay?
What should we do when that happens? Koma nanga ngati Akhristu okhulupirira tizitani zikatero? Says we should continue ceaselessly, praying ceaselessly.
We should look at Jesus.
Tizimuyang'ana Yesu. Jesus also found himself in that situation. yesu tikumbukire kuti nayenso zinamuonekerapo nga zimene zimationekera ifenso nayenso zinamuonekerapo Jesus was suffering. ambuye yesu anali pa vuto lalikulu He was on the cross. mukumbuke nthawi ija ali pa mtanda eti He was dying. amamwalira He was wondering if his father had forgotten him. ndiye anali pa mtanda paja anati ah koma mulungu ndiye akundikumbukira So he cried, My God, my God, why have you forsaken me? mpaka anafuwula kuti koma mulungu wanga mulungu wanga nchifukwa chani mwandisiya mwandisiyiranji It was like he was saying, Why don't you come and save me? ndiyetu pamenepo zili ngati mmene ife timamvera kuti sakubwera nde naye yesu amamva kuti mulungu wake bambo wakewo sakubwera kudzampulumutsa si choncho But no, the Father didn't take him out of this suffering.
Ambuye Yesu sanamuchotse, ngakhale mwanayo amafuna kuti achoke, koma Ambuye Yesu sanamuchotse pamenepopo iyayi. He allowed the suffering of Jesus to continue Ambuye Yesu analola kuti mwana wakeyo apitirire kunzunzikabe and he allowed Jesus to die on the cross. mpaka afe pa mtandapo. Why is that? Nchifani Mulungu analola kuti mwana wake anzunzike mpaka kufa?
Because Jesus is teaching us a lesson. pamenepopo mulungu analola zimenezo chifukwa nafenso amafuna titengepo phunziro He is teaching us the lesson that the resurrection comes after we die. amapereka phunziro lina kuti ifeyo chipulumutso chimabwera pambuyo pakufa Kuuka kumabwera pambuyo pakufa. Sungadzuke usanafe. And salvation is the resurrection. And chipulumutso ndiye kuukako. Ndiye poyamba ufe ukafa uuke kuukako ndiye chipulumutso. Why is the resurrection the true salvation? chifukwa chipulumutso ndiye kuuka ndiye chipulumutso chenicheni koma nchifani tikunena zimenezizi Because after the resurrection, chifukwa pambuyo pa kuuka kwa akufa there is no more pain, palibenso kuwawa kwina there is no more suffering, palibe kuvutika kwa mtundu wina uliwonse there is no more death. palibe kufanso kwina Everything that troubles us will go away. tikadzafika poti tauka chilichonse chimene chimatisautsa pa moyo wathu chidzakhala chathiratu pompo That is what the resurrection is. imene ndiye timati kuuka kwa akufa We are saved forever from all our troubles, our problems, our sufferings. tikauka kwa akufa ndiye kuti tafika ponena kuti tapulumutsidwa ku mavuto athu onse athera pomwepo But Jesus taught us a lesson, koma ambuye yesu anatiphunzitsa phunziro and the lesson is that the resurrection comes after we suffer and die. ndipo phunziro lake ndilonena kuti Kuuka kumabwera pambuyo ponena kuti ifeyo timwalire kaye. That is- Tivutike ndi kumwalira. That is sometimes very difficult to accept Koma chinthu chimenechi nchowawa kwambiri nthawi zina chovuta kuchivomereza. because if we are suffering, we want Jesus to take away our suffering now. chifukwa tonsefe tikakhala tili pakati pa mavuto timafuna kuti e vutoli lankitsa lithere pompa ambuye alilandire ndisapitirire kumavutika ngati mmene ndikuvutikiramo Instead, Jesus says, Look at me. koma ambuye yesu amanena kuti "Ah, kumbukira inenso paja ndinadutsamo moteremo I suffered, I died, and then I rose. ndinavutika ndinamwalira kenaka mpamene ndinauka kwa akufa And that is true for us. nde zimenezozo ndi zoona ndithu kwa tonsefe St. Paul tells us paulo woyera amatiwuza kuti if we die with Christ, we shall rise with Christ. tikamwalira ndi yesu tidzaukanso ndi yesu And once we rise with Christ, ndiye tikadzauka limodzi ndi yesu there is no more suffering, palibenso vuto linalonse la mtundu wina there is no more death. palibenso kufa imfa And that is salvation. Chimenechocho ndiye chipulumutso.
God gives us this salvation because he is love. Mulungu amatipatsa chipulumutso chimenechi chifukwa iyeyo ndi chikondi. He wants to take away our suffering. Amafuna kuti achotse kuvutika kwathu. But there is only one way. Koma pali njira imodzi yokha yopezera We must chipulumutso. follow in the footsteps of Jesus. Tiyenera kutsatira mapazi ake a Ambuye Yesu. We must suffer, die, and then comes the resurrection. Kuzunzika, kumwalira, kenaka kuuka kwa akufa. Sometimes that salvation comes to us even in this life. Koma chipulumutso chimenechi chimatipezanso ife ngakhale tili pa- pansi pompano. Because many times we do have problems. Chifukwa tili ndi mavuto ambirimbiri amene amatipezekera m'moyo mwathu. And then the problems are taken away. Ndipo nthawi zina mavuto amene amatha kutichotsera pakati pathu. Maybe you are sick for many years. Mwina munthu umatha kudwala matenda nthawi yayitali zaka. But now you are well. Basi kenaka nkuchira. That is like a little resurrection. Pamenepo zimakhala ngati kuti munthu wauka kwa akufa. And Jesus shows us many of these little resurrections in our life. ndi ambuye yesu amatipatsa mpata wakuona zitsanzo zambirimbiri zotero zimene ife timauka ndithu kuchokera ku, ku imfa We are suffering, but the suffering passes. choncho ndiye kuti timatha kuvutika koma kuvutika kuja kumatha kufika pa mapeto pake nkutha vuto lija lachoka we realize God has come to help us zikatero tizikumbukira kunena kuti mulungu anabwera wandipulumutsa wandiyendera because God is love. chifukwa mulungu ndi chikondi God wants to take away our suffering and our mulungu pain, amafuna ndithu kuti achotse mavuto athu pakati pathu but also He asks us to take away the suffering and pain of others. komanso mulunguyo amene amakonda kutichotsera mavuto pakati pathu Amatipemphanso nafenso kunena kuti tizichita chimodzimodzi, tizichotsa mavuto mkati mwa moyo wa anzathu. If someone has a very big financial problem, Ngati mnzathu wina ali ndi vuto lalikulu la ndalama, if you help that person to overcome the financial problem, ndiye utakhala ndi kuthekera wakumthandiza munthu uja kuti vuto lake ndalamayo lithe, you are bringing salvation to that person. ndiye kuti iweyo wabweretsa chipulumutso kwa munthu uja, si choncho? You are an instrument of God's salvation mu nthawi imeneyo for that person. iweyo uli chida chimene mulungu akugwiritsa ntchito kupulumutsa munthuyo Imagine there is a very big problem in the family. kapena tiyerekeze mwina pa banja pali vuto lina lalikulu kwambiri People are fighting with one another, anthu akukangana pa banjapo and you call the family together ndewe nkuwayitanitsa nkuwakhazika pansi and you speak nkuyankhula nawo And through your speaking, you manage to bring peace back to the family. nde nkutheka kunena kuti nchifukwa chake kuti anthu mwakhazika pansi mwayankhula anthu aja nkukhalanso pa bata kukhala pa mtendere bwinobwino You are bringing salvation to the family. mu nthawi imeneyi ndeti wabweretsa chipulumutso ku banja limenelo Because if not, the family would have broken up. chifukwa popanda iwe kubweramo kudzathandizira banja limeneli likanapasuka So this is very important. choncho ichi ndi chofunikira kwambiri Whenever we speak of salvation, tikamakamba za chipulumutso we must remember tizikumbukira that God wants us to bring salvation to others. kuti mulungu amafunanso ife kubweretsa chipulumutso kwa anthu ena If someone is hungry and you give them food, ngati munthu wina ali ndi njala nde inu muli nchakudya nkuwagawira chakudya chija You are bringing salvation to that person. mwampulumutsa munthu uja If someone is thirsty and you give them a drink, munthu ali ndi ludzu mwampatsa madzi kapena chakumwa you are bringing salvation to that mwabweretsa person. chipulumutso kwa munthuyo If your child is sick and you take the child to the doctor, mwana wanu wadwala nde inu mwamuthandiza kuti akalandi- chipatala chithandizo ku chipatala you are bringing salvation to that to your child. mwabweretsa chipulumutso kwa mwana wanuyo We are instruments of salvation for ifeyo others. ndife zida za chipulumutso kwa anthu ena
Is that okay? zikumveka kaya Would someone like to sh- say something what you've understood or ask a alipo wina question.
popeza nkanthawi kadutsapo mwina nditsimikize kuti mukumvera mwina alipo wina akhoza kubwera nkudzanena kuti ndamva ndithu zimene zikunenedwapa ndizakutizakuti mwachidule olo kapena mwina mwina simudamve mwasokonekera muli ndi funso mfuna mfunse funso Yes. yes. Down at the back. eya

For her this moment of Jesus when he cried out, My God, my God, why have you forsaken me? kiyarayo nkhani imene yote mulungu wanga mulungu wanga mwandisiyiranji For her it was a very important moment. kiyara mutu umene unali wofunikira kwambiri But she always said, We must unite it with something else Jesus said on the cross.
Sorry? Ishi, you must join it with something else Jesus said on the cross. okay ndiye Chiara amatiuza kuti mawu oti mulungu wanga mulungu wanga mwandisiyiranji mawu amenewa tiziyakonda koma tisamalekere pompo tizionjezanso mawu ena amene ambuye yesu anayankhula ali pa mtanda pomwepo After he said, My God, my God, why have you forsaken me? chifukwa ambuye yesu atanena kuti mulungu wanga mulungu wanga mwandisiyiranji He said, Father, into your hands I commend my spirit. anapitiriza nkunena kuti m'manja mwanga ndikusiya mzimu wanga Then Jesus waited for the resurrection. ndiye kenaka ambuye yesu atamwalira atanena zimenezo atamwalira anadikirira kuti auke kwa akufa We know that he died on Friday, tikudziwa kuti ambuye yesu anamwalira pa chisanu choyera eti so he waited all of Saturday, loweruka lonse anakhala kudikira ambuye yesu kudikira kuuka and then on Sunday the resurrection came. kenaka la mulungu ndi pamene kuuka kwa akufa kunachitika So even Jesus had to wait for the resurrection. ngakhale yesu mwana wa mulunguyo anayenera kuti akhale pansi adekhe adikirire kuuka kwa akufa So sometimes we too have to wait for the resurrection in our life. nde nafenso tiyenera kuphunzira kuti nthawi zina mmoyo mwathu sitikuyenera kukankhakankha zinthu kwambiri tidikirire ndithu nthawi yake yoyenerera kuti kuuka kwanga kwa akufa pavuto ili ndi ukuku That is not easy to do. ndi zovuta tikakhala ndi vuto timafuna tithawire pa njira si choncho Because we would like our problem to be taken away immediately. chifukwa tikakhala ndi mavuto timafuna mavuto athu achoke nthawi yomweyo Instead, Jesus shows us what we have to do. koma ambuye yesu akutipatsa chitsanzo kuti iyayi tiyenera kudikirira tiyenera kupirira kudutsamo mavuto mpaka vuto lifike kumapeto kwake We have to say, Father, into your hands I commend my spirit. choncho zikativuta kwambiri tapempha mulungu sizikutheka tizinena kuti "Ah, mulungu wanga ndikupereka m'manja moyo wanga m'manja mwanu Which means, Father, I give you my problem. kusonyeza kuti mulungu wanga ndikupatsani mavuto angawa ndi a inuyo basi And then we wait for the resurrection. ndiye tikatero tikhale phee ngati mmene anapangira yesu kudikirira kuuka kwathu And our faith is that the resurrection will come. ndipo chikhulupiriro chathu nchonena kuti kuuka kudzabwera ndithu Certainly, if it doesn't come in this life, it will come in the next. ngati sikubwera mu vuto lathu limene tili nalo apa koma tudzi tikadzamwalira kumwalira kwenikweni kwa imfako tidzauka kwa akufa We can be sure Jesus will bring us the resurrection. timakhala otsimikiza ndithu ambuye yesu adzatibweretsera chipulumutso chake Amen. atipulumutsa pa vuto limene tili naloli kapena asankha kuti asatipulumutse vuto ili koma tikadzamwalira adzatipatsa kupulumutsa kosatha And this is salvation. chimenechi ndiye chipulumutso Zikomo, thank you. tamva eti Do they want to say something or is it late?
kwada tizipita kapena alipo wina angautche blanket afuna ayankhuleko china chake Alipo afuna tigawaneko ngati mmene anatigawanirana anzathu? Alipo? Koma kumva tamva? Munakweza mkono mbuyo? Okay. Ayi, ngati basi tamva ndiye bola ngati tamva. Pali chipulumutso cha vuto limene tinalo pompopompo chimene chikhoza kubwera kapena sichingabwere Koma pali chipulumutso chenicheni cha kumapeto, chipulumutso pamapeto pa chipulumutso chimene chimathetsa vuto lina lililonse. Kumwamba ndi I tell an experience. Timve experience eti. Ndimafuna kuyimba nyimbo yonena kuti imanena kuti kulibe maliro, kulibe nthenda, kulibe tsoka kumwamba timatero eti. Eya, koma popeza imakhala ngati yazovuta ingatikumbutse zina, tiyeni tidule apereke experience Robbie. Some years ago,
zaka zingapo kumbuyoko my mother began to feel sick. amayi anga anayamba kudwala She went to the doctor, anapita ku chipatala and the doctor told her that she had lung cancer. ndiye ku chipatala anawauza kuti muli ndi khansa ya mmapapo So he said, What we can do is you can go for an operation. Nde anamuuza kuti pali njira inayake imene tikhoza kupanga, mukhoza kupita akakupangeni operation. and we will try and take the cancer away. Kuti tikacheke mapapo pamene pali khansapo nkuchotsa.
So the operation was successful Nde anapitadi kuchipatala ndipo operation inayenda bwinobwino. and she began to feel well again. Nde kenaka anayamba kumapeza bwino.
But after one year, koma patatha chaka chimodzi she went for a checkup anapita kuti akayeze ku chipatala kuja and the doctor told her the cancer has come back. ndi adokotala anawauza kuti "Ii, mayi kansa ija tinachotsa inde koma yabweranso ili pambali ina kumene kunatsalirako And he said, We cannot do anything for you. ndi anati kuti nanga si phapo tinachotsa kale linale ndiye sitingachotsenso kwinako ndiye kuti chimodzi osamapuma ukufa munthu si choncho amatero So my mother came back home. Ndi amayi anga anabwerako ku chipatala. And she was also a widow. Ndi koma nthawi imene amadwala nkuti abambo anga atamwalira kalekale choncho ndi anali mayi wamasiye. My father had died years before. Bambo anga anali atamwalira ndithu. And I have two brothers and one sister. Ndi ndi azibale anga azichimwene awiri ndi mlongo wanga mmodzi. And they are all married with their children. Onsewo ali pa mabanja awo ndi ana awo. So my mother was living alone. Amayi anga nthawi imeneyo ndiye kuti amakhala okha okha. So I decided I will go and live with my mother. Nde ine naganizira nde ndibwerera ndipita ndikakhala nawo mayi anga. So I stayed with my mother for two months. Nde ine napita nakakhala nawo mayi anga aja kwa miyezi iwiri. And every week she was getting a bit weaker. Nde sabata lililonse ndimatha kuona kuti amayiwa moyo ndithu unka nufookera fookera. But her spirit was very strong. komabe ndimaona kuti anali ndithu onena kuti omasuka ofuna kukhalabe ndithu omapanga izi ndi izi She was a member of Focolare. anali membala mmodzi wa bungwe lathu la Focolare She used to go to the Mariapolis every year. ankapita ku mbindikiro wa pachaka ngati mmene ife tapangira apa chaka chilichonse amapita So this gave her the strength to cope with this sickness. ndiye chifukwa chomapita umakacheza ndi anzawo amene ali ambungweli amakhala ngati umapezako mphamvu kumene uja amapeza chilimbikitso But little by little, she was getting weaker. komabe timatha kuona kuti amayiwa moyo wawo unka nufookera fookera Till eventually she had to go into hospital and be hospitalized. mpaka matenda atafika pena pake panali kuti basi apite kuchipatala kenaka anawapanga admit kuchipatala Then, after 10 days in hospital, patapita masiku khumi ali mchipatala muja She was very peaceful, anaoneka ndithu kuti amayi anali abata ndithu pa nkhope pawo but while I was with her one evening, koma ndili nawo ndikucheza nawo ndithu ma- ndili pomwe pa- pa- pafupi nawo ndikuwadikirira madzulo ena ake she just quietly went to heaven. anangoti zii basi ulendo unali omwewo
One minute she was there, and then next minute she had gone to heaven. ndiye kuti mphindi ina ndimawaona bwinobwino amayi anga ndi awa ali bwinobwino koma popanda kuphiriphitha popanda kutani basi mphindi inayo amayi aja apita She had suffered, she had died, but then I am sure the resurrection came for her. anali atavutika anamwalira ndipo ine ndikukhulupirira ali kunena kuti ata atafika pomwalirako nawonso anauka ndithu Just like Jesus, Jesus suffered, ngati ambuye yesu anavutika he died, anamwalira and then the resurrection came.
anadzuka So I'm sure for my mother Ndi- that ndikukhulupirira amayi angawa she suffered, she anadwala died, anamwalira and the resurrection came. ndipo ananyamulidwa kupita kumwamba anapita kumwamba anauka The same thing is going to happen to me someday. inenso zidzandichitikira zimenezi tsiku lina I don't know when, sindikudziwa kuti ndi litilo but I know that somehow koma I ndikudziwa will kuti have tsiku lina to maybe suffer and I will have to die. ndidzayenera kuvutika ndipo ndidzayenera kumwalira But I know that Jesus will bring the resurrection to me. koma ndikudziwa kuti a- mulungu ambuye yesu adzabweretsa kuuka kundibweretsera kuuka kwanga. And I know I will meet my mother again ndipo ndikukhulupirira kuti ndikudziwira ndithu amayi anga ndikakumana nawo in heaven kumwamba where there is no cancer, kumene kulibe khansa there are no tears, kulibe misozi there is no suffering, kulibe kuvutika kwa mtundu wina uliwonse there is no death.
kulibe imfa So that is our hope as Christians. imeneyo ili ngati ndithu eh, njira kapena chipulumutso chathu chimene chocho And that is what we mean by salvation. chimene ndiye chimene timakhulupirira kuti ndiye chipulumutso chathu Salvation is the resurrection chipulumutso ndi kuuka kwa akufa into the life of paradise. ku moyo wopita kukakhala ku moyo wa kuparadizo kopanda vuto lililonse